maman nationale ne maman la conseillère ne ka maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔkan maman nationale ka foli belebele b'u bɛɛ ye awɔ ka bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ fo maliyɛn minnu ko ko mali tɛ tilan u ka foli bɛ yan maliyɛn min ko ko mali tɛ ko mali bɛ jɔ

Ko n ka video nin n'u ye a titre kalan a ka d'u ye k'a lamɛn mais n'u cliquer la kan k'u b'a sɔrɔ bamanankan de don olu tɛ bamanankan mɛn mais n ka thème minnu b'a aborder surtout quand n'u ye thème titres ye a ka d'u ye mais kumakan in sisan n'o ye bamanankan ye k'olu tɛ bamanankan mɛn olu bɛ tubabukan de mɛn donc ni n bɛ se ka n bɛ kuma minnu fɔ bamanankan na ni n bɛ se ka a yɛlɛma k'a fɔ tubabukan na ou bien video kelen kɔnɔna na ka dɔɔnin fɔ bamanankan na ka dɔɔnin fɔ tubabukan na n ko baara de wilila sisan parce que bamanankan ye a kun ka di ne ye de k'a kɛ bamanankan na pour que maliyɛn caman de bɛ n kan tɛ tubabukan mɛn olu bɛ se ka n ka kumakan in tɔmɔ cogo min na mais n'i y'a lajɛ mɔgɔ kanuba o ka fisa n'i yɛrɛ ye awɔ maa min ko k'a b'i fɛ o ka fisa n'i yɛrɛ ye parce que bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ wa bɛɛ fana tɛ se ka ban i la donc n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen donc n bɛna a lajɛ ka n labɛn a kama n ye video minnu kɛ ka tɛmɛ n bɛna u lamɛn ka segin a kan ka a traduire tubabukan na ka n débrouiller parce que n'i y'a ye tubabukan fɔ ma anw ma ma mun don parce que n'i ye sɛnɛga ta ni ba ta i sɔrɔ bɛ to kan fɔ u bɛ se ka futu bɛ gsa kɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ si tun u la tɛ ko sɛmɛ pe lajɛ pa mɛ mali la yan ne ko kɛ bɛ to kan fɔ n'i ye faute kɛ e kan ka le fɔ n'i ye la fɔ ye ala o bɛ fɔ ni mɔdenw ɲɛna awɔ o bɛ fɔ ni mɔdenw ɲɛna ni i kan ka un fɔ mais n'i ye une fɔ ye ala o bɛ ne ma fɔ k'a ɲɛ a ye o fana dɔw ka baro kɛ kan sɔrɔlen de ye o de kama maliyɛn fana bɛ malo ka tubabukan fɔ bon ne b'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye tubabukan an fa kan tɛ an ba kan tɛ minnu y'an mara nin n'o ye tubabuw ye olu ka kan de don ɔ n'a fɔra k'i k'o fɔ i tɛ se k'a fɔ kɔnɔ ko n'i b'i ka bamanankan fɔ cogo min na n'i b'i ka filakan fɔ cogo min n'i b'i ka bɔbɔkan fɔ cogo min na dɛ wajibi bilen i bɛ fili wajibi bilen i bɛ fitinin k'a la eh, ne y'a lakɔlɔsi an ne kuma ne bɛ ka n ka titre ninnu sɛbɛn mana n bɛ fili a kun kelen k'a bila ka taa de n yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ n ye erreur kɛ mais n y'a essayer ko n b'a corriger mais n ma se k'a corriger mais dɔw ye n rappeler a la fo dɔ b'u moquer bɔ n na mais ça me dit absolument rien parce que ne bɛ ka message min passer nin ye kɛ ni mɔgɔw bɛ k'o mɛn dɔrɔn ne ka ɲi awɔ ne bɛ ka message min passer ni mɔgɔw bɛ k'a faamuya baara banna o i ye faute kɛ o i ye erreur de frappe kɛ yan o i tɛ nin dɔn o ça pour moi c'est des futilités awɔ donc olu ye futilité ne bolo quoi donc ne b'olu bila n kɔfɛ et puis j'avance donc n balimamuso i ka kuma n y'a mɛn n bɛna a lajɛ n ye video minnu kɛ ka tɛmɛ n bɛna segin u kan hali n'a ma kɛ komi e tɛ bamanankan mɛn donc n n'a essayer ka a traduire tubabukan na ka olu video fana dilan k'olu ɲɛ k'o fana passer pour que faute k'o fana na donc halisa an ka to lamɛnni la parce que o de fɔla ko ni an ka ɲɔgɔn baro diɲɛ ye baro ye an ka ɲɔgɔn ladi diɲɛ yɛrɛ sigilen b'o de kan ko ni mɔgɔ y'i ladi n'i m'o mɛn ni diɲɛ y'i ladi kɛ k'i n'o mɛn o tuma na an ka ɲɔgɔn ladi o de ka ɲi o hukumu kɔnɔna na n ka bi baabu hmm, o bɛ halisa politiki bɛnanku kan sabula kunu n ye video dɔ kɛ kalafili kan dɔ fana ye n ɲininka ko ale b'a fɛ k'a dɔn kalafili ni namara bɛ k'a la ko est-ce que a yamaruyalen bɛ an ka bɔ ka taa kala fili an ko tiɲɛ na a yamaruyalen don i ka bɔ ka taa kala fili e b'a dɔn ko namara b'a la ne yɛrɛ b'a dɔn ko namara b'a la minnu fana bɛ k'a organiser u fana b'a dɔn ko namara b'a la mais e ka fasoden ɲumanya k'a yira k'i ye fasoden ɲuman ye i bɛ t'i ka kala fili n'e ma t'i ka kala fili u bɛ e ka carte de ta ka taa voter i tɔgɔ la maa ye maa min man di i ye o de ye kalafili yɛrɛ la fiɲɛ ye n'i ma taa kala fili e ma t'i ka carte ta u b'e ka carte de ta ka taa voter maa ye ka taa kala fili maa ye maa min man di e ye donc o de kama ne b'a ɲini bɛɛ fɛ ni an bɛɛ bɔla ka taa kala fili n'i y'a mɛn u taara i ka kati ta ka kala fili i tɔgɔ la i ka kati de bilalen b'i bolo kɔrɔ mais ni an bɛɛ bɔra ka taa an ka katiw ta kuma caman caman bɛ yen nɔ o tɛ fɔ ɔ n yɛrɛ ye a mɛn fana ko fɔ ko il faut que yɛlɛma fana ka don an ka kalafili kɛcogo fana na parce que an ka mali kalafili a man nɔgɔn dɛ ɛɛ minnu bɛ u tɛ politiki la wari bɛ di pati politiki ma de ko k'u ka militɔn fɔrɔme pati politiki t'u ka militɔn fɔrɔme parce que il faut il faut le dire hein, c'est la pure vérité wari min bɛ di ka pati politiki financer nin a di kun de ye pati politiki u k'u ka militɔnw ɛɛ fɔrɔme k'u ka militɔnw k'u sensibiliser kalafili kɛcogo ɲuman na k'u ka militɔn k'u former kalafili kɛcogo ɲuman na o de kama i bɛ taa sɔrɔ hali u bɛ minnu ta u bɛ delege minnu ta ne olu t'u ka baara ɲɛdɔn u bɛ minnu ta ka t'u bila bureau de vote kɔnɔ olu fana t'u ka baara ɲɛdɔn donc n'e ye mɔgɔ ta ka taa bila fɛn na a tɛ fɛn min ɲɛdɔn e bɛ tila k'a fɔ ko namara kɛlɛ la ne fa ne ba namara kɔni jɔn y'a ju sigi tigɛ e de y'a ju tigɛ dɛ sabula wari dila e ma gouvernement fɛ k'i k'i ka militɔnw former e m'i ka militɔnw former kalafili kɛcogo la i bɛ assesseur minnu yɛrɛ ta ka taa bila bureau de vote kɔnɔ i ka parti tɔgɔ la olu yɛrɛ ma former u ka baara kɛcogo la o baara bɛ kɛ ka ɲɛ cogo di baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo si la wa kalafili fana dɛ f'a ka bɔ gouvernement de bolo ka bolo kan a ka bila société privée dɔ ka bolo kan société privée mun na société apolitique a sen tɛ politiki fan si fɛ a tɛ mɔgɔ si suteni na wa ni marché bɛ di fana pati politikiw ka fara ɲɔgɔn kan u ka a dépouillement kɛ jɛlenya kan k'a di maa ma a k'a dɔn k'a fɔ ni n ma kalafili kɛ ka ɲɛ n tɛn'a sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ parce que n'a tora mɔgɔ kelen de ka bolo kan kala tɛ fili ka ɲɛ on a vu le cas de Madagascar olu fɛ yen nɔ ni kalafili surunyana dɔrɔn masakɛ min bɛ fanga na masakɛ b'i dɛngɛ kɛrɛfɛ awɔ a bɛ bɔ b'i bila kɛrɛfɛ fɔlɔ donc transition de bɛ sigi kalafili de bɛ kɛ o kuma na maintenant ni min ganyana o bɛ na fanga na ne kɔni fɛ o yɛrɛ de ka fisa afiriki yɛrɛ kɔnɔ o de ka fisa kalafili ka tigɛ carrément ka bɔ fanga la fanga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu bɛ kalafili organiser olu ni fanga kana kɛ fan kelen fɛ indépendance totale wa n'u bɛ sugandi fana a ka kɛ parti politique ɲɛmɔgɔw ka sigi u ka a société sugandi ou bien u ka jamakulu sugandi pour que influence mɔgɔ si ka influence kana s'a la karisa de ye ne sigi n bɛ to de ka côté la o kuma kana y'a la donc parti politique bɛɛ de bɛ sigi wa a société fana a bɛ kɛ fɛngɛ de ye koyi appel d'offre de wala n'a kɛra appel d'offre sisan nɔ donc olu ka dossier de bɛ na donc parti politique ɲɛmɔgɔ de b'u sigi sisan nɔ u ka choix kɛ maintenant ni choix bɛnna mɔgɔ min ma a tigilamɔgɔ n'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen ma ne ta n tɛna mɔgɔ kelen ka baara la donc a ka ca ala fɛ o fana bɛna baara kɛ jɛlenya kan donc ale de bɛ taa kalafili minɛnw ta a ye jamakulu minnu sugandi ka fara parti politique ka assesseurs bɛɛ kan parti politique bɛɛ bɛ jama kelen kelen choisir donc olu de bɛna fara société nin kan sisan ka dépouillement kɛ ka résultat fɔlɔ fɔ awɔ ka résultat fɔlɔ fɔ n'o kɛra dɛ kalafili bɛ jɛya ni kalafili ka bɔ pewu administration territoriale ka bolo kan k'a bila société privée dɔ ka bolo kan société privée min fana ni parti politique de bɛ jɛ k'ale sugandi maintenant a n'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen ma ne ta donc n'a ma kɛ ka ɲɛ a sen tɛna y'a la siɲɛ wɛrɛ donc n'o kɛra ka tila tuguni parti politique u ka mɔgɔ kelen kelen u ka représentants mɔgɔ minnu bɛna u jɔyɔrɔ fa u k'o mɔgɔw fana choisir ka na fara société in kan minnu tala sisan ko ka élection organiser parti politique fana k'u ka mɔgɔ kelen kelen bila ka na ka na fara o kan donc olu de bɛ jɛ sisan ka kalafili organiser ka taa ni urne ye wa ni urne fana tala fana k'a cɛ fana ka na n'a ye ka a décompte kɛ parti politique bɛɛ ka représentant ɲɛna ayi parti politique bɛɛ de ka représentant min na polisi tɛ mɔgɔ gɛn gendarme tɛ mɔgɔ gɛn o don polisi tɛ mɔgɔ kama gendarme tɛ mɔgɔ kama parce que o don in kama fanga tɛ yen awɔ fanga de tɛ yen même hali mun masakɛ min bɛ fanga na o waati a bɛ jigin ka bila kɛrɛfɛ a ka kuma tɛ lamɛn pouvoir t'a bolo foyi foyi maintenant k'a kalafili ka organiser o côté bɔ la ne fɛ n'o fana kɛra dɛ o bɛ sɔn ka kɛ solution ye min bɛ namaraba in bɔ farafinna kalafiliw la komi ni wari t'an bolo ka taa tubabu ka minɛn ɲɔgɔn san tubabu fɛ yen nɔ kala filila sɔgɔma wula fɛ résultat bɔla o de ɲɔgɔn tɛ o mais ka kalafili kɛ tile fila tile saba ye ka taa di mun bɛ fanga na nin a ka namara ka yuruguyurugu k'a yɛrɛ lagaɲɛ kolo kan kolo kan jagoya o de bɛ na ni tile fila ni tile saba ni dɔgɔkun kelen ye so ni kala filila sɔgɔma mansinw de don n'a filila sɔgɔma dɔrɔn a résultat bɛ se ka bɔ o don bɛɛ an y'a ye sénégal macky sall kala filila sɔgɔma wula fɛ macky sall y'a fɔ k'ale gaɲɛna abdoulaye wade y'a fɔ ko awɔ k'a sɔnna k'a gaɲɛna k'a bila tile fila tile saba o bɛɛ de ye nara ni ninnu ye a ko la sɛti fɛ ɛ n aw tilala dɔrɔn parce que aw tilala da kalafin la dusu tɛ n'a tila kalafila dusu tɛ la aw bɛ to sa sa kɔnɔ na dɔrɔn aw bɛ ka dafe man kɛ nin y'an ka z ta ye ninnu ta filɛ ni y'an kaz n' an kaz ta ye dɔrɔn a bɛ sin ka sansi e ko dɔrɔn ka sin ka danse ten mɛ n il faut prendre le temps ka namaraw kɛ ka yuruguyuruguw kɛ ka kalabanciw kɛ jagoya mun bɛ fanga na ko o sigi tuguni fanga na ou bien jagoya mun bɛ fanga na ni ale bɛ fɛ mɔgɔ mun k'ale succéder k'o sigi fanga na jagoya la ee farafinna ka di dɛ an bɛ seli an bɛ sun an kɔni bɛ siran ala ɲɛ mais an tɛ baara fosi de kɛ ala ɲɛsiran yɛrɛ bɛ baara min kɔnɔna na an bɛ fɛn fɛn kɛ o ye ala ko ta dɔrɔn de awɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ o ye ala ko ta dɔrɔn de ala ɲɛsiran baara kɔni ayi farafin tɛ sɔn o ma dɛ an t'o fɛ an dun bɛ tubabu ninnu ye an ko olu ye kafiriw ye k'olu tɛ seli u tɛ silamɛ ye olu don t'a bɔ tan mais olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni ala ɲɛsiran ye ka tɛmɛ hali anw minnu ko k'an ye silamɛw ye a ka fɔ n'a ma fɔ a la tiɲɛ fɛn bɛɛ fɔ tiɲɛ de ka fɔ an ko tubabu minnu ma ne ye dɛ k'olu tɛ silamɛ ye dɛ olu olu don t'a bɔ tan dɛ mais olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ala ɲɛsiran na ka tɛmɛ anw anw minnu ko ko an ye silamɛw ye sabula élection bɛ organiser afrique a bɛ namara namara tɔgɔ sugu bɛɛ la kɛnɛ kan tan fara ka bɛ kɛ dogo dogo la fo a bɛ kɛ kɛnɛ kan ko fɛn tɛ bɔ a la ne de bɛ fanga na sɔrɔdasiw bɛ n kɔ polisiw bɛ n kɔ zandaramuw bɛ n kɔ a patati a patata mais ala bɛ sanfɛ dɛ mais ayi an tɛ siran ala ɲɛ mais an bɛ tila an bɛ tila an bɛ taa seliji ta an bɛ seli k'an bɛ ala wele k'an bɛ ala deli an bɛ la ka ala ko ta kɛ dɔrɔn ala ko ko fɛn fɛn ka kan ka kɛ tilennenya kan an t'o ko si kɛ fɛn fɛn ka kan ka kɛ tilennenya kan an t'o ko si kɛ ala ko t'a sɔrɔ ala ko ta an b'o de kɛra dɔrɔn an tila ka seli ka ala deli nin fitiriwale dan ye sa dɛ fo ni ala yafala anw ma ni bana jugu b'an kan bana jugu tɛ fosi ye ala dimina an kɔrɔ de aa o de don ala dimi b'an kɔrɔ don parce que ni e ko k'e ɲinɛna ala yɛrɛ kɔ k'i ta de kɛ sa ala ko t'a ye parce que o de bɛ e arranger ka fantɔnw ka nafolo ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ nafolo bɛ ka bɛn kelen dama fantɔnw ka hɛrɛ e ko kana d'olu ma e ko k'o ka kan ka di e kelen de ma ni e ye fantɔnw bali u ka hɛrɛ la e ko ko hɛrɛ ka jigin jamana kɔnɔ o bɛ gɛlɛya dɛ wa hali kalafili fana o de parce que mɔgɔ bɛ bɔ ka taa i bɛ wari de bɔ ka campagne kɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn ka taa yan fɛ ka na yan ni nɔ jama bɛ tugu i kɔ olu jama bɛ taa tile minɛ ka vote e ye maliyɛn bɛɛ bɛ fɛ ou bien jamanaden bɛɛ bɛ fɛ maa min ka kɛ masakɛ ye ko o donni kama ko se bɛ e ye E bɛ o maliyɛn bɛɛ ou bien jamanaden bɛɛ ka vote k'a tarabasu k'a nanbara k'a sonyɛ k'i sigi jagoya la jamanadenw kunna parce que ko se b'e ye ɛ i ɲinɛna ko se t'i ye dɛ se bɛ jabaru masa de ye se bɛ jabaru masa de ye dɛ parce que mɔgɔ faamuya mɔgɔ bɛ taa wari ɲini ka campagne financer ka taa tile minɛ ka taa vote kɛ o kalafili bɛ ban jamanadenw bɛnna kan ko mɔgɔ min ka k'a ye parce que e se b'e ye e bɛ sin ka vote in ko tigɛ k'a ka di e cogo min k'a bɛ kɛ ten ma fɔ fanga na dɛ a ma fɔ fanga na fanga kɔni i b'a kɛ ni sariya de fanga i b'a kɛ ni kilenya de fanga i b'a kɛ ni tiɲɛ de kan mais ka fanga kɛ k'a ka di e cogo min na k'a ka kɛ ten nɔ de o de ye tiɲɛ ye wo a bɛ kɛ ten nɔ de o tɛ tiɲɛ ye sa wa a bɛ kɛ ten nɔ de hali ni maa bɛ sa de a bɛ kɛ ten nɔ de fanga t'o fɛn ye dɛ fanga t'o fɛn ye a tɛ n tɔɔrɔ ayi foyi tɛ ne tɔɔrɔ parce que vraiment ni adamadenw ko k'u tɛ siran ala ɲɛ ɛɛ yɔrɔ an o tɛna siran adamaden kɔni ɲɛ o parce que an kan ka siran jabaru masa de ɲɛ ale de y'an da donc ale de ko k'an k'a kɛ tan ɛɛ n'an m'a kɛ ale ta cogoya la an bɛna mun kɛ bilen tuguni fosi bɛɛ ko k'a b'a sago de kɛ aa n'a mɛnna so ko karisa banna tuma min na an bɛ taa an sigi o waatini o miniti damadɔnin kɔnɔ an bɛ to ka hami an bɛ jɔrɔ n'o o tile kelen tɛmɛ o tile fila tɛmɛ dɔrɔn an b'a daminɛ tuguni ne balimamuso ne balimakɛ kalafili c'est un devoir citoyen wuli ka taa i ka kala fili a namarala o e y'i ka fasoden ɲumanya baara kɛ a ma namara sa o e y'i ka fasoden ɲuman baara kɛ donc n'e ma sɔn e ka taa kala fili sisan a se ka fɔ e ma ko e ye fasoden ye kuma tɛ ka fɔ ko ɲuman yɛrɛ fana parce que fasoden ɲuman i ka faso ka jɔ o de kan ka kɛ hami ye fasoden ɲuman i ka fasodenw ka lafiya o de kan ka kɛ e hami ye wa faso dun tɛ jɔ parce que a fɔra ko démocratie de démocratie ye jumɛn ye démocratie jamanadenw ta de ye fanga ye o de démocratie ye dɛ jamanadenw ta de ye fanga ye jamanadenw de b'a ta sisan k'a di maa kelen ma parce que bɛɛ tɛ se ka fanga kɛ an bɛ se ka n'a fɔra ko hali jɛkulu la ni jɛkulu farala ɲɔgɔn kan o bɛ teri kunda ni jɛkulu n'a farala ɲɔgɔn kan wajibi bilen a bɛ dɔ sugandi k'o ka kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ k'ale k'i sago kɛ o o de bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fili minɛ o de bɛ ka an ka ɲɛmɔgɔ fili parce que jamakulu bɛɛ tɛ se ka mara kɛ donc forcément an bɛ dɔ de sugandi k'a fɔ karisa e ka mara kɛ donc an tɔw an bɛ i lamɛn ka tugu i kɔ mais o kɔrɔ tɛ k'e k'i sago kɛ dictature de la i b'i sigi fanga na wajibi kan donc min ka di i b'o kɛ mais démocratie la fanga ye jamanadenw de ta ye maintenant jamanadenw de bɛ fanga ta sisan maa mun ka d'u ye n'a bɛ f'o ma ko kalafili ka taa kala fili u ye u ka fanga ta k'a kalifa o la karisa an ye fanga ta k'a kalifa i la bi parce que a ka di anw ye e de ka an mara pas ka an mara yɛrɛ mais k'an ka hakɛw tɔpɔtɔ voilà a ka di an ye ka e ka sigi an kunna an ka hakɛ minnu ye k'o tɔpɔtɔ donc mais ni an bɛna a ye ni tuma min na jamanadenw ye fanga ta k'a kalifa maa kelen na o de kɛ ale ka jamanadenw ka hakɛ tɔpɔtɔ ayi ale bɛ jamanadenw kɛ sacrifice k'a yɛrɛ de ka hakɛ tɔpɔtɔ ale yɛrɛ ka hɛrɛ de bɛ kɛ ale nikanko ye ale ka bila o de kama an n'an ka ɲɛmɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ayi ne bɛ yɛrɛ ɲininka an ka ɲɛmɔgɔ ninnu u ko k'olu ye politiciens ye k'olu kalannen don mais ne ma mun faamuya démocratie yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn olu bolo dɛ parce que a bɛ i n'a fɔ olu tun bɛ ka démocratie kɛ de ye n bɛ n servir n ka jamanadenw la ka fanga sɔrɔ n'i ye fanga sɔrɔ dɔrɔn n b'u lâcher n ka mɔgɔ foyi t'u la bilen alors que o fɛn tɛ o fanga ye jamanadenw de ta ye jamanadenw de bɛ fanga ta sisan k'a kalifa dɔ la karisa an ka hakɛ a tɔpɔtɔ an ye n'o sugu yɛrɛ bɛ kɛ e man ka fɛn fosi yɛrɛ décider n'i ma jamanadenw ɲininka fɔlɔ n'u b'a fɔ o ma ko référendum awɔ an b'a ye u bɛ tilen ka accord dɔ signer an tɔgɔ la k'a sɔrɔ an t'a accord fɛ bi an t'a fɛ sini u bɛ tilen ka contratw signer an ka dugujukɔrɔ fɛn u b'a signer a contratw signer ni tubabuw ye ni siya wɛrɛw ye k'a sɔrɔ a man di dugudenw ye a wari bɛ kɛ fɛn fɛn dugudenw t'a kalama alors que fanga ye dugudenw de ta ye demokarasi kɔrɔ de ye fanga ye dugudenw de ta ye mais an bɛ se ka fanga an ka fanga ta k'a kalifa e la cogo jumɛn e bɛ tila k'o k'i yɛrɛ sago ye au lieu e k'a kɛ dugudenw sago ye e b'a k'i yɛrɛ de sago ye o ma fɔ o de kama a bɛ fɔ dugudenw ɲɛna dɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ n'an b'a ta

mais n'a fɔra tuguni a bɛ tout sara ale bɛ tila tuguni ka saraba dɔ ta k'o d'a yɛrɛ ma ale bɛ tila tuguni a nin kuma in ka girin dɛ an bɛ nin kɛ video wɛrɛ awɔ nin kuma in ka girin an bɛ nin kɛ video wɛrɛ parce que n bɛ ka don a la dɛ a bɛ ka kuma bɛ ka taa fɛ tuguni donc n bɛ dan yan su in na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn bɛɛ cɛ fara muso kan mali kɔnɔ ni mali kɔ kan an ka ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ fanga n'an y'a d'a ma a kalifalen don a la de a ka s'a minɛ cogo la sinon an b'a minɛ a la o de kama Dicko Imam Dicko ko fanga n'a dil'i ma jamanadenw lamɛn i ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakilina ye kana baara kɛ n'i yɛrɛ ka hakilina ye donc peut-être o fana video bɛna k'a danma video ye k'o walawala maliyɛn bɛɛ bɛ se ka mun faamuya cogo min na ani an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mun faamuya cogo min parce que il faut an ka ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ dɛ demokarasi kɔrɔ ye mun ye parce que ne hakili la dɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu olu bɛ demokarasi kɔrɔ dɔn donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka video wɛrɛ jira an na assalamu alaikum